Arajo Bɛfɔ international lamɛnbagaw an bɛ a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni tile ka tila k'a fɔ kunnaja barabara tɔn page lajɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma k'aw bisimila aw dan ka na donc an b'a ye k'a fɔ bi ale juma ye donc juma o juma ko dugu bila a ka fisa ni laada wuli juma o juma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka kibaruya lase aw ma kibaruya min n'a bɛ farikolo ɲɛnajɛ o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔkun kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ fanba minnu kɛra an b'olu fara fara ɲɔgɔn kan k'olu lase aw ma aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na nin ye an sigilen ye bi ta kɛnɛ kan an bɛ kuma fɛn minnu kan bi sa o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'a fɔ coupe du monde féminin N'ale bɛna kɛ Maroc jamana o kɔni o sanfɛ nin ye ɲinɛ san wɛrɛ ta y'a tako tan ni wolonfilanan ye an b'a ye mali kun éliminéna a la nka kumadɔnnaw ko ten ko ni ko dɔ ma kɛ ko maa man k'i jigi tigɛ ala la donc mali kun éliminéna Cap Vert fɛ nka a ma ɲɛ mun kɛ ɲɛ kɛra jamana naani ɲɔgɔnna ma ka fara olu kan olu b'u ka ticket sɔrɔ ka se ka taa fara coupe d'Afrique tɔ jamana tan fila kan donc mali musolakaw olu sen kɔni bɛna y'o kɛnɛ kan u b'a yira k'a fɔ coupe d'Afrique nata mali musolakaw bɛna y'a kɛnɛ kan an b'o lase aw ma bi tileko in na ka bɔ sa coupe du monde cadet donc n'o ye coupe du monde U17 ye denmisɛnninnakaw minnu si tɛmɛ san tan wolonfila kan olu ka coupe du monde a baara daminɛna Qatar jamana kan an b'a ye lundi tɛmɛnen kɔnɔna na Mali ale y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ n'Ala sɔnn'a ma bɔko filanan u bila ka sin k'o makɔnɔ an bɛ ninnu kiba an bɛ ninnu lase aw bɛɛ lajɛlen ma minnu tɛna kɛ basi n'a tɛna dɛsɛ faamuyalicogo ɲuman a bɛn'o sɔrɔ o la nin y'an sigilen aw ka farikolo ɲɛnajɛ jɛmukan kɛnɛ sanfɛ aw ka dɔgɔkun farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw o sanfɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲumandɔn an mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ aw ka ɲɛmadali aw ka kulomadali san a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o la aw foli bɛ aw ye An b'a daminɛ mun na sa o ye tɛ dɔwɛrɛ ye basket ball an bɛ don kɛnɛ kan basket ale kɔni coupe du Mali ale demi finale kɔni cɛw ani musow an b'a ye dɔgɔkun laban tɛmɛnen na o finale o demi finale kɔni tanna n'o bɛnna samedi tɛmɛnen kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la stade salle Abudala Mahamani Hayidara stade 26 mars la yirimajɔkaw fɛ yen nɔ salle belebeleba min bɛ yen a basket ninnu kɛra yen nɔ a demi finale bɛɛ lajɛlen kɛra n'o y'a demi finale naani kɔni ye cɛw ani musow olu fan fɛ an b'a ye cɛlakaw olu le fɔlɔla ka kulonko datigɛ centre Mamutu Kane ka bɔ Kalabankoro n'u k'a ma ko CMK ale kɔni stade malien de Bamako olu tun bɛ ɲɔgɔn na cɛlakaw fan fɛ an b'a ye stade kɔni bɛ sebaaya sɔrɔ CMK kan 66, CMK ale ta bɛ kɛ 53 o kɛra cɛlakaw olu ka demi finale fɔlɔ ye, olu ka demi finale filanan kɛra samedi don kelen in na 20 heures wagati, AS Police ale kɔni ni Centre référence de basketball de Tombouctou n'o ye CRBT ye, olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na, Polisiw olu bɛna buru CRBT ɲɛkɔrɔ 85 o kɛra CRBT ta ye. An b'a ye AS Police ale ta kɛra 73 ye o kɛra o cogoya o kɔni o la musolakaw fan fɛ sa olu ta daminɛna samedi don 16 heures o waati AS Réal de Bamako ale kɔni ni centre Bintu Danbele ka bɔ Kulukoro n'u k'o ma ko CBD olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na a tulonkɛ da jara ɛɛ AS Réal de Bamakɔ ale kɔni o la Réal ale bɛ sebaaya sɔrɔ bi duuru ani wɔɔrɔ CBD ale ta bɛ kɛ bi duuru o kɔni o ye o b'a jira k'a fɔ six points d'écart o de kɔni bɛ don nin équipe fila u ɲɔgɔn cɛ dix-huit heures waati sa kirikira waati kan o de kɔni tun bɛnna dix-huit heures waati Joliba AC musolakaw olu tun bɛ ka Stade Malien de Bamakɔ musolakaw olu tun bɛ k'o bisimila Joliba AC n'i y'ale ni Stade ko fɔ a mana kɛ farikolo ɲɛnajɛ fan o fan ye an b'a ye k'a fɔ engouement a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Joliba ale ni Stade ni ɲɔgɔn cɛ nka basket in na Joliba AC musolakaw olu bɛna sebaaya sɔrɔ Stade Malien de Bamakɔ musolakaw kan Joliba AC ka bi wolonwula ani fila Stade ale ka bi duuru ani duuru donc o b'a jira k'a fɔ Stade kunun cɛ ani bi cɛ o tɛ kelen Stade bolo salon an b'a ye k'a fɔ Stade Malien de Bamakɔ ale wulila k'i jɔ ni pari bolo fila bɛɛ ye Basket kunda nka ɲinɛn ta in an b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ ɲina ka taa k'a to fɔlɔ déjà donc Coupe du Mali kɔni musolakaw olu sen bɛ bɔ nin yɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ cɛlakaw olu ka final olu ka ticket sɔrɔ ka taa final o kɛnɛ kan an bɛ don fédération malienne de football ale fana kɔnɔna olu ka super coupe n'o ye super coupe Ben Oumar Sy ale fana tun bilalen don ka samedi tɛmɛnen o makɔnɔ n'o tun bɛnna kalo tile gale o ma novembre kalo tile gale an b'a ye k'a fɔ Stade Malien de Bamako ale Joliba AC olu de tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka Super Coupe a kɔni bɔra dɔgɔ kɔrɔ ka bɛn ko ni lahala min bɛ jamana kɔnɔ bi o dogolen tɛ maa la donc an b'a ye k'a fɔ caman fana fɔra o la an b'a ye tulonkɛ in a kɔni bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ka sababuya kɛ o ye donc o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye nin wagati la nin bɛ k'a siɲɛ filanan ye An b'a ye k'a fɔ Super Coupe Ben Oumar Sy a kɔni bɛ boloda a bɛ cɛn a bɛ boloda a bɛ cɛn donc u y'a jira k'a fɔ finalement n'Ala sɔnna u y'a bila ka novembre kalo tile 16 u y'o o makɔnɔ donc novembre kalo tile 16 o bɛ ɛ Super Coupe ale kɔni bɛna tan n'o kɛra novembre kalo tile 16 novembre kalo tile 22 u y'a jira k'a fɔ ko championnat national k'ale kɔni bɛna segin ka daminɛ donc ni club 14 o kɔni o ye An bɛ bɔ o kɛnɛ kan sa an bɛ don yɔrɔ min na o ye k'a fɔ an bɛ taa musolakaw olu fan fɛ musolakaw olu ka Coupe d'Afrique n'a bɛna kɛ Maroc jamana o kan san nata la san 2026 ale kɔnɔna na jamana tan ni fila an b'a ye olu de tun bɛ taa kɛnɛ kan san o san nka ɲinɛn an b'a ye k'a fɔ CAF n'ale bɛ n'ale Confédération africaine de football dalateliya n'u k'a ma ko CAF ale sigilen bɛ farafinna farikolo ɲɛnajɛ ko kunna donc olu kɔni lajɛrɛ ba kɛ kalo tile saba tɛmɛnen olu ye lajɛrɛ beleba olu y'o kɛ an b'a ye lajɛrɛ in kɔnɔna sa a kɔni kɛra tare ta ye mali ma donc o y'a lajɛrɛw kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ coupe d'Afrique féminin n'o ye musolakaw ka coupe d'Afrique kɔrɔlen a bɛ kɛ jamana tan ni fila ye nka o y'a jira k'a fɔ ko u bɛna a lajɛ ka jamana naani ko olu repêcher ka fara kan donc o jamana naani na sa o kɔni kɛra sababu ye mali musolakaw olu kɔni sen yera a la o y'a sɔrɔ mali k'u éliminer Cap Vert o kɔni fɛ donc o jamana naani na sa mali Cameroun, Egypte, Cote d'Ivoire donc olu jamana naani olu de kɔni repechera ka fara kan Mali, Cameroun, Egypte ani Cote d'Ivoire o jamana naani olu de kɔni repechera ka fara a kan o la desormais musolakaw ka coupe d'Afrique a bɛna kɛ jamana tan ani wɔɔrɔ o kɔni o ye donc san nataw yɛrɛ sa o bɛ kɛ coupe d'Afrique a tako tan ni wolonwulanan ye wa a bɛna kɛ Maroc jamana kan tɛmɛnen na o fana kɛra Maroc jamana kan Mali danna quart de finale kɛnɛ kan ɛɛ Nigeria ale ye Mali labɔ ɛ non Maroc ale ye Mali labɔ plutot Maroc ye Mali labɔ wa an b'a ye k'a fɔ Nigeria ale ye seba sɔrɔ Maroc ka finale o kɔni o la donc an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ nin musolaka ninnu kan kosɛbɛ ka d'a kan u depuis u bɔra quart de finale la fo ɲinɛ dɔrɔmɛ kelen kɔni ma d'u ma u ka prime de matchw kɔni ye a bɛ maa dabaliban kosɛbɛ kosɛbɛ donc ka d'a kan n'an y'a ta k'a lajɛ cɛlakaw fan fɛ olu ka match ban o y'a sɔrɔ ka wari dara u ni mun ka kan o dar'u tigɛ nka musolakaw olu kɔni vraiment an ma se k'a faamuya dɔrɔmɛ kelen ma d'u ma depuis salon fo ɲinɛ u bɔra quart de finale de la dɔrɔmɛ kelen ma d'u ma or que cɛlakaw olu ka match ban o y'a sɔrɔ u ni mun ka kan hali n'o ma d'u ma o layiru bɛ ta u ye nka nin fana ye dabaliban ko ye jamana kɔnɔ donc a ka gɛlɛn fana farikoloɲɛnajɛ a ka taa ɲɛ nin kan fana kan donc hali bi an bɛ mun fɔ Mali farikolo ɲɛnajɛ ko an ka ɲini ji ɲamamajɔlen n'o tɛ a ma nɔgɔn dusukasi ka bon baara ma daminɛ mali farikolo ɲɛnajɛ ko la fɔlɔ gɛlɛya bɛ yen donc an bɛ se k'o de kɔni fɔ musolakaw fan fɛ o kɛra o cogo la an bɛ to musolaka kelenw fan fɛ hali bi ligue des champions féminin an bɛ don kɛnɛ kan ligue des champions féminin n'i y'a kofɔ ale fana baaraw a bɛna kɛ Egypte jamana o kɔni kan ɲinan ta in y'a tako duurunan o kɔni o ye donc coupe d'Afrique ligue des champions ale tako duurunan o don musolakaw fan fɛ an b'a ye k'a fɔ USFAS n'o ye sɔrɔdasi musow ye olu de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan n'o ye union sportive des forces armées de sécurité du Mali n'u k'a ma ko USFAS sɔrɔdasi musow olu de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa ɲinan ta in kɛnɛ kan tako duuru in na an b'a ye baaraw kɔni a bɛ daminɛ sini ni ala sɔnna n'o bɛ bɛn novanburu kalo tile segin o kɔni ma donc baaraw baaraw bɛ daminɛ o kɔni o la donc USFAS ale kɔni bɛna a ka bɔko fɔlɔ kɛ sini treize heures waati an b'a ye k'a fɔ quinze de Agosto ka bɔ Angola ale kɔni ni USFAS olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc o bɛ kɛ o cogo la USFAS a b'a ka bɔko filanan kɛ mardi n'o bɛ novanburu kalo o tile segin ma USFAS ale kɔni FAR de Rabat u fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan donc an y'a fɔ cogo min na coupe d'Afrique yɛrɛ a baaraw kɔni ligue des champions a baaraw bɛ ka kɛ Égypte jamana o de kɔni o sanfɛ donc o baaraw ye o cogo ye an bɛ don min kɛnɛ kan o ye k'a fɔ coupe du monde cadet n'o ye denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san tan ani wolonwula kan olu ka coupe du monde a baara bɛ ka kɛ Qatar jamana kan jamana bi naani ani saba olu de b'a kɛnɛ kan donc Qatar ale bɛ k'o bɛɛ bisimila denmisɛnninnakaw fan fɛ denmisɛnnin minnu tɛ U dix-sept denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san tan ni wolonwula kan a baara daminɛna tɛnɛndon o kɔni o la donc mali a mali y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ araba tɛmɛnen n'o bɛnna kunasini araba ma donc mali a kɔni ni jamana min ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra Nouvelle-Zélande donc mali m'a bila da da la saba ani kalankolon an b'a ye k'a fɔ mali denmisɛnninw u y'o kɛ Nouvelle-Zélande o kɔni o la biw yɛrɛ la sa biw bɛ kɛ seyidu danbele de bɛ sanga tan ni wolonwula na ale bɛ mali ka celu fɔlɔ sɔrɔ ka don o bɔlen kɔfɛ zumana balo ale bɛna mali ka celu filanan ale bɛ o sɔrɔ ka don sanga bi duuru ani duuru na o kɔnɔna na donc celu sabanan an b'a ye o bɛ don cɛkura Raymond bɔnba ale kɔni fɛ sanga bi wolonwula ani segin na donc mali bɛ seba sɔrɔ saba ani kalankolon araba tɛmɛnen o kɔnɔna na n'ala sɔnna mali a bɛna a ka bɔko filanan kɛ sini donc o bɔko filanan bɛ kɛ sini samedi mali mali ani jamana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ jamana wɛrɛ o ye Autriche donc mali ni Autriche an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini treize heures o waati treize heures pile mali Autriche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a lasɔrɔ a match ka gɛlɛn kosɛbɛ mali y'a ka premier match gagné Autriche ale fana ka premier match ale fana ye o gagné donc o b'a jira k'a fɔ ni min gagnéna sini o b'a ka qualification o b'a sɔrɔ donc kɛnɛ in kan donc a bɔnta fɛ tun ne bɛ tɛna ye an b'ala deli adama jɛfila jalo ale kɔni n'a ka denmisɛnninw u ka se ka garisɛgɛ sɔrɔ kɛnɛ in ale kan cogoya min na o tun ye o kibaruyaw olu taabolo ye n'an bɔra o la an bɛ don yɔrɔ min na o tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye an bɛ don compétition africaine de club a bɛ don ale kɛnɛ kan n'o ye ligue des champions ale kɔni ni coupe de confédération an bɛ don olu kɛnɛ kan o tirage fana bɔra ka kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o bɛnna kalo tile saba o kɔni o ma an b'a ye k'a fɔ stade ale kɔni ni Joliba olu de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan stade ni Joliba olu bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan n'an y'a daminɛ ligue des champions na sa o tirage kɛra ɛɛ Bakuruba naani u y'o sigi o bakuruba naani na sa an b'a ye Renaissance Berkane ka bɔ Maroc ale bɛ poule A kɔnɔ Pyramids FC ka bɔ Egypte ale fana bɛ bakuruba fɔlɔ kɔnɔna na Rivers United ka bɔ Nigeria ale bɛ bakuruba fɔlɔ kɔnɔna na Power Dynamos ka bɔ Zambie olu bɛ bakuruba fɔlɔ olu b'a kɔnɔ n'o ye groupe A ye bakuruba filanan k'a ma ko poule B sa National Al Ahly ka bɔ Egypte ale bɛ yen nɔ Young Africans ka bɔ Tanzanie ale fana bɛ yen nɔ Ɛɛ fari araba ka bɔ mara ale bɛ yen zeinasipti kabili n'o zs kabili ka bɔ alizeri ale fana bɛ bakuruba filanan kɔnɔ n'o ppibe bakuruba saba n'o pse sa mamelodi san ka bɔ sufiri ale bɛ yen nɔ ali anrma ka bɔ suda ale bɛ yen us alize ka alize ale bɛ yen a b'a ye seluwappo ka bɔ de kogo ale bɛ yen nɔ bakuruba na sa n'o yɛrɛ b'an kɔsɔri ni kosɛbɛ n' an ka cɛbɔ bɔ u kɔnɔna na O bakuruba naaninan na sa Espérance de Tunisie ale kɔni bɛ yen nɔ Simba Sport ka bɔ Tanzanie ale bɛ yen Petro Atlético de Luanda ka bɔ Angola ale bɛ yen Stade Malien de Bamako ka bɔ Mali la nɔ o bɛ yen nɔ donc o y'a fɔ cogo min na ni bakuruba naani o de kɔni sigira dɔgɔkun tɛmɛnen na a baaraw yɛrɛ bɛ daminɛ novembre kalo a tile mugan ani kelen donc baara bɛ kɛ o cogo la donc novembre kalo tile mugan ni kelen baaraw kɔni bɛ kɛ Stade ale kɔni ka bɔko fɔlɔ ale ni Espérance u kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kɛnɛ o sanfɛ don an b'a de deli garisɛgɛ ɲuman sa mali bama ko ani jeliba se u ka sogo sɔrɔ cogo min na n'an bolo don an bɛ don kuruurden kɔfɛra sɔn k'u kafi an bɛ don ale kɔnɔna na u bakɔrɔbabaww fana sigira n'a bakɔrɔbaba ta pwa kɔnɔ bakɔrɔba fɔlɔ ye i suma aliz ka bɔ alize ale bɛ yen nɔ jeliba ase ka bɔ mali la ale bɛ yen nɔ o bi kula de safi ka bɔ mara ale bɛ sɛ san pete ka bɔ kɔɔriwa ale bɛ yen nɔ O ye bakuruba fɔlɔ ye bakuruba filanan Wydad Casablanca ka bɔ Maroc ale bɛ AS Maniema Union ka bɔ RD Congo o bɛ yen nɔ Azam FC ka bɔ Tanzanie ale bɛ yen nɔ ɛɛ Nairobi United FC ale bɛ yen nɔ ka bɔ Kenya o bɛ yen nɔ ɛɛ CR Belouizdad ka bɔ Algérie ale bɛ bakuruba sabanan kɔnɔ n'o ye poule C Stellenbosch ka bɔ Sud-Afrique o bɛ yen nɔ AS Otoho ka bɔ

Kukafu ale ni kubere kɔnfɛracɔn dɔnku tun y ye o ye mali cɛbɔ fila sada ale kɔni ni joliba da ko ha u ka ha a kɔn tɛ fila ye ka se ka u ppereracɔn ne fɔ in ko sɔrɔ bamakɔ yan nɔ ka se ka taa ko ɲɛɲini ka kalifafikasɔn tɔ ka tɔw ɲɛɲini jamana kɔ kan hakili tulo in fila ka anmisi kan ko u ye u baaraw bɛ kɛ u cogo la dɔnku bɛ se ka mun fɔ bi farikolokɛ kiba la olu kɔni ye bi an b'a dakura dama la san b'a fɔ did sanfɛ kɛnɛ kan Mariridi madrid ale kɔnili bɛ bolo olu tun ɲɔgɔn ye seba sɔrɔlibri kan libririuru bɛ seba sɔrɔli kan kelen ani kanagolo o la parisre ale ni ba ni olu fana tun ɲɔgɔn a ma ba ni fana bɛ seba sɔrɔ pari kan fila ani kelen ala sɔrɔ bain bɛ wulusi kelen ta jase ale kɔni o fɛ mari mkɛ de sa a ye Barça ale kɔni ni FC Bruges olu tun bɛ ɲɔgɔn na, an b'a ye k'a fɔ match ba saba ani saba, hali n'a sɔrɔ match in kɔni a saba ni saba a ma bɛn Barça supporters ma kosɛbɛ ka d'a kan u caman ma nisɔndiya a kɔrɔ ballon-tan in kɔnɔna na kosɛbɛ, an kɔni tun bɛ se ka min fɔ bi an ka dɔgɔkun kibaruyaw o kɔnɔna na o kun ye nin ye bi, an bɛ bɔ kibaruyaw kɔnɔ ni min ye sa o ye k'a fɔ Banjugu Dante, Banjugu Dante donc ale kɔni ye maison de la presse, maison de la presse o ɲɛmɔgɔ don Donc n'o ye Mali kunnafonidilaw ka soba o ɲɛmɔgɔ o kalifalen bɛ ale o ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ ale la bi donc ale kɔni bamuso o tanyana an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni o la donc nin waati na an bɛ se k'a fɔ ko famille Dante ma donc fura min b'o la o ye limaniya o kɔni o ye donc an bɛ bɔ ni nin kibaruyaw de ye an ka nin dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan an sera ka mun lase radio bɛɛ fɔ international lamɛnbagaw ma 102 n'a kunkanfɛn 5 fo ka fara kunnaja barabara tɔn page lajɛlibagaw a n'a membres bɛɛ lajɛlen a n'a abonnés bɛɛ lajɛlen an sera ka mun lase aw ma an hakili a ye faamuyali sɔrɔ nin na an hakili aw tɛna nimisa nin na an hakili a ye nisɔndiya fana sɔrɔ nin fana kɔnɔna na an bɛ Ala de deli Ala ka juma wɛrɛ Ala k'an k'o jɔn ye n'Ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka kibaruya wɛrɛ k'o lase aw ma.